abusa chifukwa chakuvomereza ambuye atakunong'onezani kuti ine mnyamata wanu ndikhoza kubwera ndikudzakhala limodzi ambuye alemekezeke mpingo wa ambuye dziwani kuti chilengereni dziko mulungu chichokereni adamu pa dziko pano nkuyamba ine kudzalalikako mawu a mulungu ku synod of livingstonia ndipo ndinali ndi mafunso kwambiri ndadzayambira ku katawa kumenenso kuli moderator elect ndikuona kunena kuti ambuye mwina muvomerezanso kuti kuno ku livingstonia kukhalenso ku nyumba kwathu kupeza kukhalako ndaona chisomo ambuye alemekezeke mumve kuti ine ndikumva kukondwera kwa pereseri ndiye munthu ukakondwa happy nthawi zina kulakwa sikukhala patali komabe ambuye andithandiza okondedwa ine ndinabadwira kuchitipa kunthalire koma ndidachokako kanthawi kukakhalitsa kudowa ndi madera ena onse chitumbuka ndimamva bwino kwambiri koma kuyankhula ndi apo ndi apo Ndiye ndikukhulupirira mundimvetsabe kuyankhula kwangako. Ameni. Tiyeni okondedwa tipemphere. Chakukomerani Ambuye Mulungu okhulupirika, Mulungu wabwino amene mwakwanitsadi Mulungu kuti maso anga aonane ndi anthu awa mutandipatsa uthenga wakuti ndiwapatse ndikupemphera mutsegule mtima wawo kuti asangoona nkhope yanga koma kuti athandizike kumwamba ndikupemphera chifukwa cha mayi uyu wabwera koma mulungu mumuyankhule mukapanda kumukonza mayi uyu zititayika zitivuta ali nawo maonekedwe achipembedzo koma mbala wina yehova imvani ndi ameneyo mthandizeni mulungu Ndikupemphera chifukwa cha mlongo wanga uyu mwamuna wa mtanda wabwera wapirira waimba zikomo mulungu koma ali nchosowa ndimtengatenga ndimtokoma yehova mmasuleni tate zikomo bambo awo abwera amaoneka ngati wofatsa ali ndi zinsinsi bambo wankhanza kwambiri mkonzeni mtima wake ndi mawu anu Ambuye, mnyamatayi ndikubwera naye pamaso panu, ngati simumuthandiza zititayika. Amaoneka amalilime, koma Yehova, ngati pali wina wachabe, ndi ameneyu. Pokhala ndinu Mulungu wodziwa mitima ya wanthu, yankhulani monga mmene mutidziwira. osati kuti mutinyoze kapena kuti mutitaye, koma kuti mutithandize tikhale chimene mukufuna, popeza timakhala okonzeka ndi mawu amene Yesu mumayankhula, kuti mukhoza kutisintha mpaka na ife tikhoza kukhala ana wanu pakumaliza moyo uno tikakhale kumwamba limodzi. Yehova, tenga ulamuliro wonse wa sevisi iyi mu dzina la yesu khristu amen aleluya okondedwa mutu umene titsatira ukuchokera pa deuteronomo 30 ndime yake namba 19 imene sindiyigwira lero lino ndi nkhani ya mawu imeneyi koma lero lino ndingoyamba kuti tikamadzawerenga deuteronomoyo zidzakhale kuti zamveka bwino kale

ndi 28 kenako ndidzawerenga genesis chapter 2 mavesi owerengekanso kenako 3 mavesi owerengekanso kukhala ngati kuyala maziko ndikugwiritsa ntchito chichewa cha lero genesis chapter 1 ndime yake 26 malemba akuti zitatha izi mulungu anati tipange munthu m'chifanizo chathu mofanana ndi ife kuti alamulire nsomba za mnyanja mbalame za mlengalenga nyama zonse zoweta ndi zonse zokwawa za pa dziko lapansi ndi za moyo zonse zakutchire ndipo mulungu analenga munthu m'chifanizo chake anawalengadi m'chifanizo cha mulungu analenga iwo mwamuna ndi mkazi 28 yomaliza mulungu anawadalitsa anati kwa iwo muberekane muchulukane mudzadze dziko lapansi ndipo muligonjetse mulamulire nsomba za mnyanja mbalame za mlengalenga ndi cholengedwa cha moyo chilichonse chimene chimayenda mokwawa pa dziko lapansi genesis chapter number 2
kuyambira ndime yake namba 8 kenaka yehova mulungu anatsegula munda wa edeni chakummawa kumeneko anayikamo munthu amene anamupanga uja ndipo yehova mulungu anameretsa mundamo mitengo ya mitundu yonse Inali mitengo yokongola ndi ya zipatso zokoma. Pakati pa munda uja panali mtengo wopatsa moyo ndi mtengo wopatsa nzeru zodziwitsa chabwino ndi choipa. Mtsinje wothirira mundawo unkatuluka mu Edeni kuchokerapo, unkagawikana n'kukhala mitsinje inayi. Tipite ku Genesis chapter 3. ndipo njoka inali yochenjera kuposa nyama yakuthengo iliyonse imene yehova mulungu anayipanga njokayo inati kwa mkaziyo kodi mulungu ananenadi kuti inu musadye zipatso za mtengo uliwonse mundamo mkaziyo anati kwa njokayo tikhoza kudya zipatso za mitengo ya mundamo koma mulungu anati musadye zipatso za mtengo umene uli pakati pa munda ndipo musakhudze kuti mungadzafe ndithudi simudzafa inatero njokayo kwa mkaziyo Pakuti Mulungu akudziwa kuti tsiku limene mudzadya zipatso za mu mtengowo, maso anu adzatseguka ndipo mudzakhala ngati Mulungu, wodziwa zabwino ndi zoyipa. Pamene mkaziyo anaona kuti mtengowo unali wabwino kudya ndi wokongola ndi kuti unali wopatsa nzeru, anatengako zipatso zake nadya. zina anamupatsa mwamuna wake amene anali naye pomwepo ndipo anadyanso. Kenako maso awo anatseguka ndipo anazindikira kuti anali amaliseche. Choncho anasoka masamba a mkuyu nadzipangira matewera. Amen. Okondedwa, mutu wa uthenga ndi mutunso wa msonkhano umene ukuti sankhani moyo. Ameni. Sankhani chani kodi? choyambirira munafunika mudziwe ichi simungafike popanga chisankho choyenera musanadzidziwe kuti ndinu ndani ndipo mudachoka kuti alipo anthu ambirimbiri amaganiza ngati kuti adangobwera ku dziko kuno aa lero ndati ndikukonzeni monga mmawa titawerenga mudabwera ku dziko kuno chifukwa cha chiganizo cha mulungu amen Ndiye kuti amene adakulengani ali nanu ntchito adayamba kaye waganiza, Ndikufuna ndipange munthu adzioneka wotere, ndipo munthu ameneyu ndikufuna ine adzindipangira izi. That means kubwera kwanu kudziko kuno okondedwa muli mu programu ya Mulungu. Ameni. Ngakhale mumanena ineyo I want to be this, I want to be that. Muli mu programu ya ndani kodi? Ya Mulungu. mulungu akunena kuti tipange munthu mchifanizo chathu monga mwa chikhalidwe chathu kulakalaka kwa ambuye nkuti inuyo mudzifanana ndi mulungu mkaganizidwe ndi mkachitidwe ka zinthu monga mwakhumba mtima wake funso langa ndafunsa ndikulalika Mu- ndinudi chifanizo cha ambuye chikhalidwe muli nachochi ncha ambuye yesu amen koma okulengani adakulengani kuti mukhale ndendende ndi iye nde pali kanthu kena kake kamene kabalalitsa munthu nthawi yambiri ndi yake

amene adakulengani chauta kuti muchite zake ndi kukhala naye ndi kumvera ndi kutsatira chimene chautayo afuna tandimvetsana mulungu akukonza pokhala pake pa munthu ndiye mulungu akumeretsa mitengo yabwino yoti munthuyo adzidya imsamalire Mukudziwa, moyo wa dziko lapansi umafunikanso kukhala moyo wosamalika ku thupi. Izizi Mulungu amatani kodi? Amadziwa. Ndikambiranu nonse amene mumasinya ndalama zanu, basi mukusuka kudya mwadya soya pisezi, chamti matemba. Aa, adakulengani Chauta kuti moyo wanu uzikhoza kukhala moyo wosamalika. Izi kumwamba kumadziwa zimenezi. Amen. Azibambo nonse mumati hayi bajeti yanga masamba masamba. Aa, Yehova amadziwa. Mm, Adampatsa zabwino zokoma zonse. Ndipo Mulungu atamupatsa zabwino ndi zokoma zotere, adamupatsanso lamulo, Mkulu iwe, kuti udziwe kuti ine ndidakulenga ndiwe, M- zipatso za mtengowo usadye, zina zonse kaziongola kazidya, koma iwo uyo ayi, kuti udziwike ineyo ndine wokulamulira, chidzikupanga remind pali wina wake amene ali above me. amen kunena kuti chiyani moyo wa dziko lapansi si moyo wodzilamulira wekha umayendera ma orders ochoka kumwamba amen sumango vumuvumuvini pa nkhani yakavalidwe pa nkhani yakachitidwe ka zinthu pa nkhani ngakhale ya banja kuli ma orders otokuyankhulira kumwamba

ndimati ndikuwuzeni mukhoza kusangalatsa munthu odwala chimfine koma no mukuyambana ndi ambuye okulengani ili ndi vuto lalikulu cholinga cha ambuye pokulengani ndikuti mumvere ndi kumsamala ndi kuti za iyeyo amen now tikaona genesis chapter number 3 monga tawerenga ngakhale adamupatsa ma orders kuti iwe izi usadye ndipo ichi amadziwiratu koma pa genesis 3 munthu uja akudya vuto chiyani ndiye khani ndikambe usiku uno imeneyi amen omvaimva zatani kuti mulakwe ndenkhani ili madzulano zakuti ndi tchimo matani kodi mumamva koma nchifukwa chani muchitabe Tafunsani ba- mukumva zakamba abusazi eh. zakuti ili ndi vuto matani kodi kodi simudziwa ya nyamala kusudziwa koma no umaleka ayi Eh, zokuti kukhala mg2 ndi vuto simudziwa ma mg2 osamenyani kuno simudziwa mumadziwa zimene koma osalekabe Zakuti ili ndi vuto, kuba ndi tchimo, katangale ndi tchimo, simudziwa, kunyozana ndi tchimo, matama ndi tchimo, simudziwa. Koma nchifukwa chiyani mukuchitabe? Ndimakamba anthu ambiri, hey, it was by mistake. Mwanjanji? by mistake ukapezeka mnyumba ya mkazi wa mwini wake by mistake sizingatheke ndi chiganizo chanji kodi cha mtima mistake imene adamu ndi hava adachita kuti akafike pochimwira mulungu ndi iyi imenenso masiku ano tikuchita mundimvetsetse atauzidwa kuti izi musadye adalibe pulani yakuti titani kuti tisadye mundimvetse nkhani imeneyi sadakambirane kuti ife tikusankha kusadya ndiye poti mwasankha kusadya mutani adakakambirana nkunena kuti wamva make zonena kuti tisadye eh ndiye tipangane pano iwe ndine tisadzayambitseko nkhani iri yonse ya mtengo umene namba 2 tisamawuyandikire Wina aliyense akadzayambitsa nkhani imeneyi tidzamuthotha komanso kumthamangitsa akadadya? Mukudziwa chani? Akukusekererani satana atu akukuseweretsani chifukwa mulibe chiganizo. Mwangokhala ophunzira koma chiganizo mulibe. Ndikukamba ine zinthu zoona. amangokupezani kukupangani ambush mulibe chiganizo ndi zija mmacheuka munthu akamamina wina na ine ulibe chiganizo so wachiganizo sabwerera wamba iyayi amadziwa chimene ali kodi akuchita Mukudziwa chani? Zili ngati mmisika mwathumu. Mukudziwa kunena kuti anthu amagula zinthu zimene sanapangire plan chifukwa chani ndi onamizidwa. Ali pa msi, awo, a, iwo akukagula nkhuku ku msika. That's the idea. Koma kwabwera venda wina ndi bakha. Chifukwa cha makambidwe a venda ndithu wagula bakha malo mwa nkhuku. Chifukwa adalibe chiganizo. Amuuza bakha uyu mwaona ali miyendo iwiri, mwaona mwaona ali miyendo iwiri. Basi iye kutengeka itilenga mpakana kugula ndi pa. analibe chani munthu kodi chiganizo koma munthu akali ndi chiganizo amanena kuti iwe ndikufuna ine ndi nkhuku osati bakha mistake yonena kuti watenga bakha yalakwa nde nkhani koma opanda chiganizo amangotengeka mundiuza kuti simngatengekepo moteremo ino kusankha moyo kukuvuta masiku ano chifukwa chonena kuti anthuso chiganizo alibe akumangoyenda moyo wauzimu ngati chiweto alibe chiganizo cha moyo wawo chofuna mtima wawo satana kuti sachidziwa best example mukalowa mu shop muli ndi 4000 mukuchoka plani kuti mufuna mukagula ako ako ndi ako mamumazweta muli mu shop like uko ndikupita uko ndikupita uko ndikupita uko ndikupita ukatani ulibe chiganizo

muzaneba muru wako uzigwira ntchito ameni nenkhani ya lero adakapanda chiganizo ndikuuzani ndale za satana zikadapeza chiganizo kale Koma chifukwa adalibe chiganizo adakodwa mundale kwenikweni za mdierekezi. Ndimati ndikuuzani abale okondedwa, mukamakhala tsiku ndi tsiku, dyabulosi pena pake ali ndi pulani yoyipa yofuna kuononga moyo wanu. Mukapanda kuzindikira mupweteka. Mupweteka. Iye amachita kukakamira, inde ndi wacholinga satopa. Satopa. ali ncholinga akakwanitsa mpamene udziwa kuti khobwe sinyemba akuthawa maso muli kwa amene ndi satana mundifunsa tukabasi omvaimva adamu omuuzauza ukadzadya udzafa mawu amenewa adatuluka pakamwa nalikoni pa mulungu koma tamvani adamu ndi hava atani kuti akudya sadapange chiganizo Mudabwera zikomo kwambiri zedi. Kodi mudapanga chiganizo choti mukamaliza bwanji ulendo wanu? Mpaka mumati sitepe imodzi kutsogolo, masitepe sikisi kumbuyo. Ena mukugona muoneka oyaka zedi anthu ena kuyera ineyo. Koma ndili munthu wofoka kwambiri.

chifukwa akudziwa zimene akuchita mudapanga chiganizo chimenechi chifukwa ndikuti mdziko lapansi kuli zonyengerera zambiri ngati mukhala wopanda chiganizo pa yesu sizigwira chimene anthu ambiri akufera akufera kufuna kutchuka kufuna kukhala relevant kufuna kukhala otsogola sadapange chiganizo ndipo ndikuuzani mukapita kumsika Kuli zovala mitundu yonse. Umachita kusankha wekha zokuyenera. Munthu ndiwe wamtali ngati ine, kasiketi kuonera mwana umangokagwira nkukayesa utakaonekezapo. Ukuchita kudziwa kuti ino miyendo yako yonse idzionekera ndikumapereka ndalama pa kutenga. Cholinga chako nchiyani? chimene iweyo kuti ineyo mmene ndavaliramu nditekesa mitima ya anthu ozingwa kwambiri sene ukuchita kudziwa koma ndikumazichita cholinga chako ndi chani ukalowa kumwamba ndi anthu akamaombana kuti azibambo ozingwa ombana pa apo kuyang'ana udziti vu ndi tsoka kodi izi ndi zadala kapena zatsoka ndikukamba inezi ndizoona mukapangiratu chiganizo simukhala munthu wotengeka tengeka adamu ndi hava akadakwanitsa kunena mawu akuti satana choka akadakhala kuti mwa iwo munali chiganizo mukudziwa ambiri akukanika kumkaniza mdyerekezi lero akukanika kupanga defend mawu a chauta akukanika kusankha moyo chifukwa kuti alibe chani kodi chiganizo alibe chiganizo iye anandifunsira tu yekha iye andani chemwali mudabadwa bwino okufunsana kuti abwere ndithu komano mphamvu ili ndi inu yokana Eh, mama yeshu eh hano kufuna nani na wali wakale eh ah ah ah eh mverani kaya inenso wanga wamuna wanga ninawo msana ngwanike ndama chokero ndakanabe ndengana alingane chani munthuyu kodi chiganizo akunena kuti tibeni ndalama za bomazi kuti a sindimapanga nawo ndine mkhristu ndimaopa kumwamba ndinogona kuzilibe kanthu sindipanga zimene mukamatuluka mnyumba mwanu muzi mwapanga chiganizo ine zonchimwira mulungu ayi ndilolera kudana ndi wina kuti ndisangalatse mulungu vuto lula inu mukufuna kusangalatsa aliyense sizitheka ngati tidasiyana nkhope tidasiyananso zoganiza mungopusirapo chichewa chili kuti icho chakoma icho chakoma pusi amagwa chagada ziwiri izi simungagwire nthawi imodzi muzerezeka ine ndimakanika kukana mamuna ine ndimaona kana angakhumudwe nde uhule tikukamba umenewo ndi zopanda pake pangani chiganizo pangani ine moyo wanga sindikhala munthu opusayo ndisangalatsa mulungu ndi mtima wanga ndi machitidwe anga kuti kumwamba kukamandiona kudzilemekezeka zimalira chiganizo cha mphamvu tamvani malemba akuti njoka yochenjera kwambiri idafika nkukamba nawo kodi adati chiyani mulungu za mtengo amakakamba za mtengo umenewu kuti kutali kapena pomwepo ndiye kuti amvetsana adamu chifukwa chosapanga chiganizo kuti akazi awo a Hava mtengo woletsedwawo atamawuyandikira akamawuyandikiranso sadi awo zoletsedwa moziyandikira he, mowa he, he, he, ayi ngoletsedwa he, he, samwa Adza.

Ndukamba pano pa azitele mwinanso inunso mundimva ndi chibwezi cha munthu wina kuti chimwa munono koma ino udziwa kuti awo akuna cha ndokone basi phee koma kuyankhula ngati akusiwa eh komwe ndi Yehova akundikondera kwambiri tili m'masiku a chisomo kuti chani mambala weniweni zidayamba bwanji zidayamba ndi chibwana zochepa tidafa mu uzimu ndipati ndikambe kuti ndi uzimu wina kumene kwena masiku anowa ndi uzimu wongobisalira ku uchimo uzimu osagwiritsa ntchito mitu yawo anthu malemba akuti pewani ngakhale maonekedwe achoyera brother sister tidafa mwa Ambuye tidafa muuzimu uli chani ndinutu anthu amene amene mukunyozetsanso dzina la yesu zopemphera zikutengedwa ngati zamasewera chifukwa cha zili kuti cha zimenezi zinthu zoti ndi zoletsedwa zikhoza kukupweteka koma iweyo ndikumaziyandikira ndipati ndikuuzeni mukayandikira zoti zikhoza kukupwetekani pang'ono ndi pang'ono mudzapita basi ndipo mukazindikira uli sazatheretu Atandilola a moderator kuti ndilande mafoni anu onse, ma message ndizi- ndiziwerenga mokweza. Mukhoza kulimba? Ah, chida. Mimba muwawa. Mwayamba liti kuwawa mimba? Nkhani chinsinsi cha moyo wanu mukuchidziwa. Ndikukambazi ine ndizoona. Zinthu zimene zili zokanizidwa ndi mawu a Mulungu m'malankhula kuti mukuziyandikira. zosafunika kukamba mwana wa mulungu mukamba nawo mapictures osafunika kukhala mu foni ya born again mufoni mwanumo alimo mavidiyo olaula muli nawo mukatumiza muno solely mu parking mumatumiza kuti mumatumiza kuti funso langa ndi ili zapezeka bwanji mu foni ya munthu nandikuti wopemphera that's a question mukuyandikira zinthu zopanda pake Si ma group onse mma whatsapp amene mupezekemo. No ways. Mumafuna musankhe. Amen. Tiyeni timalize motere. Tandimvani. Njoka idayankhula mawu. Ikuti kodi ada- adaletsa zonsezi Ambuye kuyankha kwa Hava kuti aa zina zonse adatipatsa koma za mtengowu adakaniza nkukhudza komwe adaletsanso ndeno njoka ikupanga attack mawu a Mulungu akuti ayi kufa simudzafa mulungu akuti ukati iwe ati udzatani kodi udzafa akubweretsa opposite tandimvetsani koma kuti z- mukadzati mwadya maso anu adzatseguka mudzakhala ngati mulungu okudziwa sakunisoni ndi nawo chimtima cholakalaka kukhala wotsogola nthawi zonse chaphetsa gulu kufuna kukhala pamwamba nyengo zonse anthu azikamba za ine moti alipo panopa ena pofuna kupeza zabwino msanga adagadabuka lero nkumata akuchichina phuma lakhazika pansi lero timvere chisoni zoona koma zinazi zadala kufuna zalewa lero ndi izitu simafuna anthu azikamba kamba za ine adakuyedzekanitu pano tichita kupempherani kuti mupeze banja kazitali zilira chisomo lero kusaugwira mtima And masiku ano anthu akufuna chuma kwambiri anthu akufuna kukhala ndi ndalama kwambiri anthu akufuna anthu azikamba za iwowo kwambiri pofuna zimenezi anthu agwira nyanga ayamba zinyengo moyo wawo suli bwino tinawo azimayi ambiri masiku ano amene ngakhale ali pabanja alinso ndi zibwenzi madala umayamikira hey, mayi nde zikuyenda kuntchito kwanu hey, tili nthawi yachisomo kuti udya za mzako achimwene mukusonkherana akabwera kuchalichi eh tikayang'ana maonekedwe ngati achipembedzo koma ayi ndithu kufuna zabwino msanga mwenemenikakuza mtengo sakwerera kunsonga ayi timakwerera patsinde wina aliyense wachuma cha chilungamo ali ndi mbiri mfuseni kulipo kumene wachokera Tamvani. Atayankhula mawu amenewa njoka kwa Hava, Baibulo likuti maso a Hava, chipatso chimene amachiona nthawi zonse, adachiona mwa mtundu wina chifukwa cha mawu. Ndimati ndikambe nanu mawu oyankhulidwa amatha kukupatsa khalidwe latsopano mu mtima mwako. Okay, chitsanzo ndichi mukafuna kuti mukhumudwitse mtsikana kapena mzimayi kapena kum- kumusangalatsa, it's very simple. Munga wasamba bwino bwino wachena bwino bwino mukati eh eh kanga ni muchokatu pa pa- pa padzala zokabwa kulikonse mwana apiteko apita okhumudwa ngakhale kuti anadziyang'ana kale nadziyamikira kuti zichakuti zili bwino koma chifukwa cha mawu amene wamva wina akumpatsa mawu amenewa amakaononga ziganizo zake Zimalira okhawo amene ali ndi chiganizo mu mtima mwawo amene amanena kuti, Aa, ine ndiyendadi motere. Ameni. Aliponso ena mukati mwayamikira, eh, eh, ndiye mwatchera, step imasintha imene. Akuti ndatchera, ambiri angotero, akuti ndatchera, zimatero. Chifukwa mawu oyankhulidwa amakakonza khalidwe, mu chani kodi? Mu mtima mwanu. Enatu enawa, eh, kali- samayankhula chomcho ayi. Komano akawayamikirako ena,

Mawu akuti ee mumandigwira mtima ukapanda kuzitenga bwino zimakubala khalidwe la chabe kwambiri ambiri akutero akuti zikuyenda wakambu khalira mpando wa mulungu kugwa nkuti Hava adayamba kuona zinthu mwatsopano chifukwa cha mawu. Konseku kuti ndapitako ndi one kuti Hava ndi Adamu adalibe chiganizo, sadateteze mawu obwera. Mukudziwa chiyani? Inunso kuti mudzilakwalakwa mukakhala kuti mulibe chiganizo. Pamene ndikumaliza, ndikufunseni, muli ndi chiganizo chanji cha moyo wanu wa tsiku ndi tsiku? enatu apa alipo alibe chiganizo chomwe koma akuluakulu alibe chiganizo chomwe amangoti bola kwacha simungayende mwa ambuye moona mtima zoyesa moyo ndi zoononga ndi zambiri zimafunika kulimbika mtima mawu ena okondweretsa amene munafuna mukambe nthawi zonse ngati mukufuna kusankha moyo ndi mawu akuti ayi ndidasankha yesu ameni kunena ayi pa choyipa ndi eya pa zabwino ndi kumene kungatipanga ife kukalowa kumwamba ndi kuyenda ndi yesu koma sizingatheke izi ngati mtima wanu ngosalapa nkhani ithika mmawa kwambiri ambiri ngongochitika kubwera mu mpingo koma ngosalapa kodi ndikufunseni panopa mudalapa inuyo

achulukirenji anthu ochitirika ndi za ambuye yesu koma ngosalapa kodi ngosalapa mwafatsa anthu pano panga zabwinobwino koma kuona amakudandaulani chifukwa yesu mulibe ambuye akuthandizeni bwanji kuti pakutha pa msonkhano mukhale othandizika ndi kupanga chiganizo pamene mupita kunyumba kwanu aliyense adziyang'ane mmoyo mwake kodi chiganizo cha moyo wanga ndi chotani molingana ndi moyo wauzimu Ngati simukhala ndi chiganizo cha mphamvu, simungayende ndi Mulungu moyenerera. Munafuna musankhe Yesu pa zonse ndi mu nthawi zonse. Ambuye akudalitseni kwambiri zedi. Ameni. Tiyeni tipemphere. Gawo loyamba Ambuye tapereka kwa anthu awa kuwaunikira kuti Adamu chidamugwetsa ndi Hava sadapange chiganizo atamva kuyankhula kwanu Masiku anonso zikuchuluka mulungu anthu akumakhala ndi mauthenga mma whatsapp mmafoni mwawo chilungamo akumva ndithu koma akamva akuzitenga ngati masewera sakupanga ziganizo akufa chopenyako ndi kuwapempherera awo Mulungu amene amva kuyankhula kwanu kuti apange chiganizo akhoza kuchoka moyo wa chibwanabwana akapanga chiganizo chosankha inu khristu yesu nakumverani nthawi zonse nayenda nanu pakena kalikonse nakana chikanire kena kalikonse kachabe nakhazikika pamaso panu ndi pembedzero langa mulungu kuti pamene mwayamba kupereka uthenga uwu ubzale mizu m'mitima yawo, kuti akhoze kukhala ziphona za Uthenga Wanu mpaka kukalowa Kumwamba. Chisomo Chanu chikhale limodzi ndi inu kuwathandiza onsewo mwa Yesu Khristu. Amen.